takumvetsani bwino kapena sanakumvetseni bwino andimvesa bwino akumvetsani bwino kwambiri ndi za fetereza otsika mtengo mcp sidalonjeze ndinene kuti chonchi Yes. mcp sinalonjezepo fetereza wa 4950 uja mcp never promised that koma Tonse Alliance led by MCP 2019 tabwerezani pamenepo ndikufuna kuti tikumvetseni bwinobwino Ta- mwa- mwati cha 2019 Yes.
mu manifesto ya Malawi Congress Party munalibe za fetereza otchipa koma mu manifesto ya UTM zinalimo nditamva ineyo monga munthu amene ndapangapo za fetereza ndapita ku Azerbaijan ku factory ya fetereza Kazakhstan Iran ma blending facility ku dubai china ndayenderako makampani opanga fetereza palibe kumene ungapeze fetereza mtengo umene uja nadabwa kwambiri kunena kuti Koma- koma ine ndangoti ayi mwina anzathu Yeah. ndo aku- do- do- do- do- ndochangamuka ali ndi njira zawo ndiye titapangano alliance tinafunsana kuti ayi izizi muzaona msogolo munomo muzazindikira bwino pasogolo tikadusa tizakuuzani zochita ndiyeno talowa mboma

so mu- mubwera lero kunena kuti sanali achakwera ndikunena kuti titapanga ma manifesto awiri aja kusakaniza kuti awa ndi awa tipanga limodzi tinapanga work on trust kuti anzathuwa akukamba chilungamo ndipo nzotheka ndiye based on that achakwera anachita nacho chipinda chakuti ayi tiyendere limodzi that is why panopa muone malawi congress party ikupita masankho yokha kukana zinthuzo zimenezo ngati tipange alliance which is very important very very important tipange alliance tiunikane bwino bwino manifesto tisagwirisaneso ngati zimenezo mafuwa la moto kuti iyayi aa ngati muli zoti alonjeza tikuzikayikira panopo tidaphunzira tichikanetu pompa popeza mkuliso cha mwana zimapoto mcp sidakane bwanji kuti izi sisi- sitingakwanitse izi ine ndilangipita wanda
wacha kaseti ndikuyankhula panopa zimene zinachitika nthawi imeneyoyo and this is the truth Nkhani- nkha- nkha- nkhani ya 1 million jobs koma ndimafuna iyi- iyi iyi timvetsetse bwinobwino eh. mcp ngati munena kuti zidali za utm sidanena kuti izizi mudzatiyambanitsa ndi wanthu Tisa- tisanene bwanji ndinanena kuti pa nthawi imeneyo tinafunsana mafunso ndi anzathu anena kuti ayi mtima mmalo izi nzotheka ndiye pachikhulupiriro kuti a- anzathuwa sakayikire those are learning curves taphunzirapo timachitsogolo that's why we are coming out in the open

koma tonse alliance through manifesto akuti kuno timati ndavwa nyemba ndi mtedza phika limodzi tangotenga zawo kuni zawo kuti tiyeni tipitike chisogolo chimodzimodzi nkhani imeneyi i remember ineyo a ken kandodo banda atapita kwa anzathu kuti ah, ndine minister of labor my job is to make sure kuti anthu apeze ntchito apa ndi apa tipange bwanji anandiuza a kandodo banda munthu akafunsa inuyo kuti ah, kodi zi- ndi ah, ndinapitatu ine uko nkuti ayi nkhamba kama anali kampeni ayi ndale ndiye a chakwera akukana ndale zimenezo that is why anituma kunoko akuti usakawauze anthu china chilichonse kafunse zimene akufuna ndi ngati pali zina zimene akufuna zi manifesto yathu kaziyankhule and i took the same approach today whereby i asked the people andifunse mafunso ndikamayankha ngati pali zina zoti zikuyankhula ndi manifesto yathu ndiwauza amalawi kuti zikutere zikutere malinga na manifesto yathu